Dzulo tinaphunzira kuti nthenda ya shuga isanapezeke m'thupi mwathu, thupi lathu limakhala likutiuza zizindikiro zosiyanasiyana kapena kuti ma warning signs kwa zaka zaka ndipo tikazizindikira msanga titha kubwezera thupi lathu m'chimake. Kwa amene simunaonere maphunziro okhuza ndi nthenda ya shuga part 1 kapena part 2, zomwe titakambe pano zitha kumveka ngati Greek nde nkofunikira ndithu kuti mubwerere mukaphunzire maphunziro amenewa, ndaika m'makomentimu. Tiyeni tibwerere ku insulin, mankhwala a m'thupi omwe amakhala ngati kiyi wotsegulira glucose, chokudya chomwe tadya, kuti chilowe m'maselo, kapena kuti njerwa zomwe zimamanga thupi lathu. Tinaphunzira kuti matenda a shuga asanabwere, thupi lathu limayamba ndi kuderera insulin, zija pachizungu tinanena kuti. insulin resistance. Ngati tinamvetsa bwino dzulo lija, chifukwa china chomwe insulin akukanidwa kutseguliridwa akatsegula chiseko ndi kiyi uja ndi chifukwa chokuti akubweretsabweretsa glucose, chakudya. Nthawi zonse tikadya zakudya zopasa mphamvu, tiyeni titenge nsima, glucose kapena kuti sugar amakwera m'magazi mwathu eti, nanga sitadya kumene? Koma chifukwa choti glucose sangayende yekha amafuna mperekezi kapena makiyi ake, insulininso naye amatani? Amakwera. Chifukwa chokuti zimenezi zimayendera chani? Limodzi ndi 5, 5. Komano mmene Mlengi anatipangira design yokuti glucose uja akakwera, insulininso akakwera. Insulin uja azitenga maola atatu. mpakana anayi kapena kuti tingoti 4 hours kuti insulin uja atani atsike. Mwachitsanzo, tadya phala lathu la mpunga 6 koloko mamawa, shuga wathu wakwera, insulin wathunso wakwera. Insulin uja kuti afike potsika ndi m'ma 10 koloko, atitafika ku ntchito cha m'ma half 7 nkupeza anzathu akumwa tiyi wa zitumbuwa ife nkuwajoyina, glucose wathu akweranso. Nde thupi lathu silinena kuti oh insulin alimo kale m'magazimu, tinatulusa 6 koloko uja sanatsike iyayi lipanganso wina ndikuzatenganso break ina 10 koloko ndikuzamwanso tii pamene paja insulin uja ndikuti akungotanibe akungokwera anthu ena papa mutha kuweruka kale chifukwa choti mwina thupi lanu likungofuna kupuma pakati pa zakudya zomwe mumadya pa tsiku chifukwa mudziwa chomwe chimachitika insulin makiyi aja akakhala kuti maselo aja sakutseguliridwa insulin uja amazati ah, kuti nde ndipange bwanji maselo sakunditsegulira glucose nde ndiuyo akungoyendayenda m'magazimu ndipange naye chani ati o ndingomusandusa mafuta asanduke fat achokemo m'magazimu akasungidwe paja tinaphunzira kuti zakudya zambiri mlingo wake ukapitirira nthupi umasungidwa ngati chani mafuta fat. Mafuta opangidwa ndi insulin amenewa ndi amene amakonda kubwera pamimba pathu komanso kukhala mkati aja sitimaona aja aja amakutira ziwindi ndi ziwalo zathu zosiyanasiyana za mkati ndiye ngati muli gulu longonenepa pamimba pokha zikuchitika ndi zimenezi koma tifuna tikonze zimenezi inenso ndili osangalala chifukwa choti ndili mgulu lomwelo ndifuna nanenso ndikonzedwe poyambirira tidziwe kuti vuto si kunenepa. Kunenepa kutha kukhala chizindikiro, a sign, kuti zinthu zina zake zikusokonekera m'thupi mwanu. Pachizungu timati it's a metabolic disease, kusonyeza kuti kaphikidwe ndi kagawidwe ka zakudya m'thupi sikali bwino. Ndiyeno cholinga chathu sindiye kuti tichepe thupi yayi, koma kuchepa thupi kukhala chizindikiro chimodzi chosonyeza kuti zinthu zayamba kubwereranso m'chimake, thupi lathu layamba kuchira. Tifuna tisiye kutopatopa, Tufuna tiyambe kugona bwino. Zilakolako zofuna kudya zinthu za sugar kapena ma carbs za nsima, mpunga, bread tufuna zithe. Komanso tufuna thupi lathu liziphika mafuta omwe ali mkati mwathuwa kuti lichepe. Zinthu zimenezi sikuti zimachitika mu 2 weeks kapena mwezi umodzi. Tizipatsa 90 days kapena kuti miyezi itatu chifukwa chokuti nthawi imeneyi ndi yomwe imatenga kuti insulin wathu uja makiyi athu aja ayambirenso kutseguliridwa m'maselo muja nde tikuzigawa zinthuzi pawiri zakudya diet ndi majowajowa exercise koma pali mkapangidwe kake tiyambe ndi chakudya chinkana kuli kofunikira kumvetsetsa mmene matenda amayambira chifukwa mmene ndangonena kuti chakudya anthu mwadziwa kale kuti target ndi insulin uja asamakhale okwera nthawi zonse kutanthauza kuti minimum tikatha kudya chakudya chathu pazipita 4 hours tisanadye china. Chifukwa chani? Insulin amatenga 4 hours kuti atsike. Kwa anthu ena 4 hours yokha ndiyokwanira koma kwa anthu enafe pazifunika ndithu kupita ma hours ambiri tisanadye. Ndi ija anthu amayinena kuti intermittent fasting. Kawirikawiri anthu amene ali pa intermittent fasting amadumphitsa chakudya chimodzi ngati breakfast ya mamawa. Choti tidziwe matupi athu ndi osiyana. Intermittent fasting ndinayamba kupanga 2018. Nditayamba kumene weight yanga inatsika koma after some time zinasiya kugwira moti doctor wina anandiuza zokuti ndiyambirenso kudya katatu pa tsiku. Pamenepo tikutanthauza kuti kaya chakudya chomwe tikudyacho ndi chathanzi ndi fruits. Ngati nthawi yakudya sinakwane tikungomwa madzi sitikudya china chilichonse koma anthu ambiri iyi amathandizika nayo ndithu kungodumphitsa olo breakfast chachiwiri china chilichonse chomwe chili mpaketi chomwe akamachipanga amachithira sugar chomwe chachokera ku factory sitikuchidya iyi ndi nthawi yomwe thupi lathu likuzikonza anyamata a mthupi athu akupangitsa ma repair sitifuna zinthu zomwe zimasupula zimawotcha thupi lathu paja pa chizungu timati inflammatory things zizisokoneza process imeneyo yayi chakudya chizioneka mmene chimaonekera kumunda kumazithira zinthu zosiyanasiyana kuzikazinga mmafuta osiyanasiyana kuzika machemicals osiyanasiyana kuti zikhalise pa shelfu sitikufuna ife zimenezo yayi 3 tikudya zakudya zomwe sizimakweza kwambiri shuga tikazidya. Paja kukwera kwa shuga kutanthauza kukweranso kwa insulin. Nde kukwera kwa shugaku sikofanana iyayi. Zakudya zina amakwera kwambiri shuga uja, zakudya zina shuga uja amakwera pang'ono. Nde ife tifuna tizidya kwambiri zakudya zomwe shuga uja amakwera pang'ono. Ndipanga vidiyo yake yake ya zakudya zimenezi, koma kwa pano ndinene kuti zakudya zambiri zomwe timadya ku Malawi ngati nsima ndi mpunga zimakweza kwambiri shuga. Koma zimenezi ndi zakudya zathu. Sindinganene kuti tisiye kudya nsima, tisiye kudya mpunga. Komabe, kuchotsa ngakhale mtanda umodzi pa tsiku kutha kutichitira ife ubwino. Namba 4, chomwe tinakamba kale pa peji pano ndi fiber. Fiber amene amapezeka mu zakudya za masamba komanso ma legumes, mzakudya za nyemba, amathandiza kwambiri kutsitsa shuga m'thupi mwathu. Ndipo tikatsitsa shuga, glucose, tatsitsanso chani? insulin. Chinanso chomwe fiber amachita ndi zokuti zakudya zomwe zili ndi fiber wambiri zimakhalisa kwambiri m'mimba timakhala okhuta kwa nthawi yayitali pa zakudya ndatchulapo zinthu folo amene pa olo mutangosankha ziwiri zomwe mungakwanitse muchita bwino tiyeni tipite ku mafizo majowajowa, yoyamba ndi kunyamula zitsulo. Tonse, amuna, akazi, tikuyenera kunyamula zitsulo kaya katatu kaya kawiri pa wiki chifukwa choti zitsulo zija zimathandiza kupanga muscles, kupanga mnofu. Ambirife tangokhala mafuta ndi madzi tilibe mnofu. Mnofu, muscles, ndi chinthu namba 1 chimadya glucose mthupi mwathu. Tikakhala ndi muscles ambiri, sugar wathu adzakhala wotsika, insulin wathunso adzakhala wotsika olo titangokhala pansi. 2, Nthawi zonse tikadya tiziyenda 10 minutes. Tisapezeke kuti tadya ndikukhala pompaja ayi. 3, Tizipanga majowajowa, koma majowajowa ake tizapanga chonchi. Pa 20 to 30 seconds uthamanga kwambiri! Kenako 4 minutes zinazo mukhala mukungojoga pang'ono pang'ono. 4 minutes ija ikatha, mwayambanso muzapangaso china chake chothamanga kwambiri amene timakonda kuyendafe tikhozaso kupanga chomwecho 30 seconds tithamanga kenako tizayenda. Pa exercise pa mafizo ndatchulaposo zinthu zitatu amene paso mukhoza kusankhapo zinthu zina ziwiri zomwe mungakwanitse. Zamveka? Koma inetu nde ndili ready chifukwa ngakhale ndimakhala ngati ndikukuphunzitsani naneso ndimaphunzira zambiri apapa ndaphunzira zambiri za thupi langa ndi mmene likuyendera ndiye ndizipasa 90 days ndikupatsani report mmene zikuyendera eh? inu pamenepa mukwanitsapo chani tiyeni tipangireni limodzi zikomo kwambiri mwakoma nonse